ndị be anyị ekenekwanụ m unu ya bụ igbo media ka anyị ji wee bịa n'ụbọsị nke taa n'iru akwụkwọ iwetara unu ya bụ ozi nke na-eme taa taa na abuja gbasịta maka nwa onye igbo bụ onye igbo na-anụrụ okwu bụkwanụ ọhamadike ndị igbo aha ya bụ maazị nnamdị kanụ okwu ya ka anyị ji maka ya wee bịa ngwa gee ya bụ ife dịka update ya si wee dị ekene dịrị Chukwu oke abịama na ndụ ya dịrị ya and eh, na o nwere arụ isi ike ihe a ma bụ na ihe ọbụla bụ ihe ọma ndị Igbo na-azọ na fa ya-eweta ya so mana tupu anyị aga n'iru ibrifuru unu ife meburu oge gara aga ọ bụ na nke ụbọsị izizi gị gaba alụ nke tụsa ya bụ ozi n'iru akwụkwọ ka ụmụnne anyị ndị ọzọ na wee na-eweta information ihe na-aga n'obodo a nọ n'ime ya alright eh, kudos to Aloy Ejimakor bụ the special counsel to Maazị Nnamdi Kanu for mbọ niile ọ na-agba ịfụ Maazị Nnamdi Kanu imekwa sure na ihe a na-ekwu na ọ na-aga ọfụma alright eh, ka anyị gụpụtara unu ife ụmụnne anyị kwugasị dị iche iche alright n'iru akwụkwọ gbasịta maka ya bụ ife mana tupu anyị gosi na ya bụ ife ụmụnne anyị kwugasị dị iche iche o nwere ihe Aloy Ejimakor kwuru n'oge gara aga quote press brief gbasịta maka eh, the deputy house of eh, senate bụ Kalu o speak about eh, Nnamdi Kanu's release Nnamdi Kanu's release na-ayọ Tinubu to tamper justice with mercy n'ebe Nnamdi Kanu nọ. Onye ọzọkwa federal eh, federal lawmaker appeals to Tinubu to pardon Maazị Nnamdi Kanu. So ya bụ ife bụ ife na-aga bụ oge gara aga tupu eh, Nigerian government ewee gwakwa Maazị Nnamdi Kanu ya bịakwa ụlọ nke ọkaikpe n'ụbọsị nke tata bụ tenth o nwere ihe meenụ after ka Aloy Ejimakor visit Maazị Nnamdi Kanu na DSS custody o wee dọọ aka na ntị put upholding the rule of the law is more important to me than anything else maazị Nnamdi Kanu ọ gwalụ ee eh, special counsel ya and also the, the lead counsel bụ Aloy Ejimakor si ya that nobody should ask for apology on his behalf for his release because na o nweghị anything ọbụla o melụ na Nigerian government enwerọ ife ọ ya-eji wee kpe ya ikpe akwa unu na-aghọta so ife a ka maazị Nnamdi Kanu kwuru gwara Aloy Ejimakor ya gwa ndị media that na anybody asking for his pardon that he has never committed any offense that the only offense ọ commit na ọ na-asị ọ sị ka ụmụnne ya ka e nwee justice equity and fairness n'ebe ndị Igbo nọ and na ife a na-eme ndị Igbo na Naịjirịa adịlọ mma ọ sị ya bụ offense ọ kọmitiri eji wee kpụrụ ya wee kpuchie and ka esi wee budata ya n'obodo a bụ ife jọrọ njọ ada eme ya eme is what we call kidnapping and it's an offense for international law iburu mmadụ out of his way budata ya obodo a wee jidekwu ya wee tụọ ya wee dobe ya n'ụlọ nke eh, n'ụlọ nke nga nke anyị na-akpọ DSS up to now nwere ife eji wee charge ya to court nwere ife n'ife eji wee tụọ ya nga ọ nọrọ ebe ahụ for nothing because of na ọ na-azọ the freedom of his people so wee dọọ Aloy Ejimakor aka na ntị si ya biko dododo let nobody beg for his pardon that Nigerian government has no case on him that he has no case to answer ọkwa unu na-aghọta so na ya bụ ya bụ ife ee eh, dịka o si dị ka anyị gụpụtara m some of the comments ụmụnne anyị kwugasị dịka oge maazị Nnamdi Kanu batara n'ụlọ nke ọka ikpe eh, ọzọ dịka ibe ya bụ chetara na tata bụ 10th of February 2000 and eh, 25 ụbọchị ahụ akara aka ụbọchị ahụ akara aka alright this according to Obinwanne Onyedika ọ sị the God Almighty will help Maazị Nnamdi Kanu you will come out victorious alright ya bụ ụmụnne anyị ife ha comment na the comment section on Twitter ọ sị na God Almighty ga-enyere Maazị Nnamdi Kanu aka na ọ ya-apụta with a flying color All right, this is according to Obinna Uwakwe. Ọ sị that na Biafra will come. Nothing will stop us. This is according to Obinna Uwakwe. O kwuru sị na Biafra will come. Nothing will stop us. All right, uh, dịka o si dị information ọzọ anyị na-enweta bụ na court ga-ebido around 12 in the moon yes 12 pm ka ya commence the court alright ọ information anyị na-enweta sị ka dropụọrụ unu ya tupu anyị agakwa n'iru ewetara unu ya bụ e, ihe ụmụnna anyị kwugasị n'iru akwụkwọ gbasara ka ya bụ ife si aga uh, this is according to Ferdinand Obinna ọ sị God Almighty will be with you onye ndu the only man in Igbo land that will bring peace to all nation. All right. Uh, uh, this is according to Ferdinand Obinwanne. All right. Uh, onye ọzọ dị ka ibe ya bụ e nwekwa so many things ụmụnna kwugasị n'iru akwụkwọ ọ bụ o bulika o lili nne e mana anyị ga na-ewetara unu ya n'usoro n'usoro ụmụnne m ee eh, ka anyị jiwa ya na-ewere n'ihe otu ahụ. All right. This according to Uche. Uche kwuru sị Biafra will come. Nothing will stop us. The Mazi Nnamdi Kanu, the Omadike one, is the only one that will set us free. All right. Uh, nwanne anyị nwoke bụ Uche ọ na-asị that na nnwere onwe nke ndị Igbo ga-abịa na onwere ife ga-astọpụ ya no matter what ife asọkwasị mee na onwere ife ga-astọpụ nnwere onwe ndị Igbo na ọ ya abịalili alright ya bụgasị ife ụmụnne anyị na-ekwu na Twitter handles Aloy Ejimakor and eh, gbasịta ka ya bụ ife ga-esi wee gaa ife anyị na-ewetara unu anyị ga-enyekwa unu the ka ya bụ ikpe ga-esi wee gaa na after the court sitting anyị ga-emekwuru unu analysis kọwara unu ka o si wee gaa ehe so mana nke a godu anyị na-etinyere unu n'ụbọsị nke taa bụ na maazị Nnamdi Kanu abịago court is already in the court now and uh, arụ siri ya ike is very happy and is very sound and okay so ka a mara ka ya bụ ife ga-esi wee gaa tata n'ụlọ nke ọkaikpe so dịka ị bụ onye ọma na-ege ntị kee ife i nwere ikwu n'ụdị nke gị gbasịta maka ya bụ ife ka o ya esi wee gaa taa n'ụdị nke gị kee ife i nwere ikwu is Mazi Nnamdi Kanu eh, going to be released today or not? Dropụra ya na comment section. Ebe anyị si wele wetara ya bụ ozi na Eastern News 24 kee ife i che gbasata ka ya bụ ikpe ga-esi wee gaa n'ụbọsị uhuruchi nke taa gịnị ka i che n'ụdị nke gị ka baro ka i detuola ya down ka a fụ ife i che n'ụdị nke gị ka a fụ alo gị gbasata maka ya bụ ife ka o si aga na Eastern na Eastern Region and also the court case e nwere na Abuja alright uh, this is ka anyị gụpụtara unu mmadụ ịtọ ọzọ anyị wee gbatụ break anyị ka anachitekwa n'azụ alright this is according to Oluchukwu Uba ọ sị that na

can stop Biafra. That nobody can stop Biafra. All right. Uh, this is also according to the last but not the least dịka si kwe unu nkwa na mmadụ ịtọ ka anyị agụrụ unu anyị wee lapụ unu anyị anachitekwa n'azụ alright this is according to uh, Francis nwa Biafra o kwuru si free Maazị Nnamdi Kanu free Maazị Simon Ekpa Njoku thank you once again for joining us ndị Igbo na-ege ntị anyị sịrị unu kee ife unu chee n'ụbọsị nke unu dịka onye ndu bịara ụlọ nke ọkaikpe n'ụbọsị nke taa kee ife i che ga-eme n'ụlọ nke ọkaikpe dropụra ya na Eastern News 24 ebe anyị si wee wetara ya bụ ozi ngwanụ ka e mesịa nụ ụmụnne m